Dia dhaoibh a pháistí! Deas sibh a fheiceáil arís agus inniu tá mé chun dul ag taisteal. Féach! Rothair ar fud an domhain. Feicfimid conas mar a bhíonn páistí nó daoine ag úsáid rothair i dtíortha éagsúla ar fud an domhain. Rachaimid agus feicfimid conas a bhaintear úsáid as an rothar anseo sa Jude! Rothar! Francis Lincoln Teoranta a chéadfhoilsigh, téacs Kate Petty, agus ba iad na grianghrafadóirí seo a leanas a ghlac na pictiúirí, Annie Bungeroth, Julio Etchart, Howard Davies, Jim Holmes, Lee Anna Roberts, Crispin Hughes, Rhodri Jones, Sean Sprague and Penny Tweedie. Agus ba é Seosamh Ó Murchú a d'aistrigh go Gaeilge agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh. Rothar. Ú, now cén saghas rothar atá anseo. Seo feicimid. Is maith le Linh rothar a Mhama ach tá sé i bhfad rómhór dó. I Vietnam a chónaíonn sé agus bíonn brú mór ar an mbóthar a ghabhann trína shráidbhaile dúchais. Féach, níl cead agam rothaíocht ar an mbóthar go fóill. Féach air agus é ag iarraidh dul ar an rothar mór. Féach an buachaill bó óg ansin, tá seisean ag breathnú air. Déarfainn go mba mhaith leis siúd dul ar rothar freisin, a rothar féin, amach anseo. Cad a cheapann sibhse? Téann Lucy amach ag rothaíocht lena muintir go minic. I Sasana atá cónaí orthu. Iarnród a bhí sa chosán rothar seo uair amháin. Ó, beidh rothar dá cuid féin ag Lucy amach anseo. Féach ar Lucy istigh ansin. Saghas caravan é agus a daidí á thabhairt. Féach Mamaí ansin. Agus féach an rothar sin. Rothar speisialta atá ceangailte leis an rothar mór. Agus iad tar éis dul trasna an droichid anseo agus síos. Ó, sin áit deas ciúin le dul ag rothaíocht, nach é? Tá rothar agus bó ag Mamó Rós. Sa Mhaláiv atá cónaí uirthi. Tá sí ag rothaíocht go dtí an margadh chun lán canna de bhainne a dhíol. Úúú, féach, lán canna ansin. Féach, is fusa rudaí troma a iompar ar an rothar. Féach, agus bheadh sé sin trom go maith, ceart go leor, so is féidir leat, féach, é a chur ar cúl an rothair agus ar aghaidh leat. Seo í Sidinéia agus fonn spraoi uirthi. Sa Bhrasaíl atá cónaí uirthi. taobh leis an bpáirc peile ina sráidbhaile dúchais. Fonsa rothair atá aici agus é á bhrú roimpi. Níl fonn spraoi ar na beithígh, féach uirthi ag rith leis an bhfonsa á choinneáil ag dul ionas nach dtiteann sé agus na ba ansin díreach ag seasamh mórthimpeall. Seo í Mummy agus a cara. Ar oileán Java a chónaíonn siad. Tá an slabhra á shocrú ar an rothar acu. Tá fios a gnó ag Mummy. Cuirfidh mé braon ola air nuair a théim abhaile. Féach orthu, beirt cailín. Caithfidh gurb í sin Mummy. Féach, tá sí ag iarraidh an slabhra a chur ar ais. Féach, tá sé tar éis teacht de. Ag teacht abhaile ón scoil atá na buachaillí seo, sa Chéinia. Saghas taxi atá sa rothar ar a bhfuil siad ag taisteal. Oooh, féach orthu. Triúr buachaill agus an fear á dtabhairt abhaile ar an rothar. Sin tacsaí difriúil, nach é? Nach mór an spórt é seo! Ceapaim gurb ea, ag breathnú ar aghaidheanna na mbuachaillí. Hm. Seo í Alexis. In Alice Springs i gceartlár na hAstráile atá cónaí uirthi. Is breá léi dul ag fánaíocht ar a rothar sléibhe. Ó, féach, is féidir leo dul áit ar bith ar an rothar seo. Ó, féach anseo. Tá sí amuigh faoin tuath. Maith an cailín. Ó, sin áit deas. Féach na dathanna go léir ar na bláthanna go léir agus thuas ansin na dathanna ar an bhfoirgneamh freisin. Go, sin áit galánta, nach é? Is breá le Kamalatos dul amach ag rothaíocht in éineacht lena Daid. Is bealach an-mhaith é le heolas a chur ar a n-áit dúchais sa Téalainn. Ó, is aoibhinn liom an samhradh! Yeah, is na dathanna deasa ar na bláthanna álainn. Tá obair mhór ar siúl ag Dramán agus é ag deisiú a rothar. I Mali atá cónaí air agus tá neart spáis thart air le haghaidh rothaíochta. Féach, mo Dhaid a thug an rothar seo dom. Féach, féach air ag obair go dícheall air agus ag tabhairt an-aire don, dá rothar. Agus an buachaill eile ag breathnú air agus ag foghlaim conas aire a thabhairt do rothar. Ó, féach na páistí go léir anseo ar a rothair éagsúla. Féach na leanaí seo agus iad ag dul ar scoil sa Chambóid. Is breá leo a gcuid rothar. Má bhíonn siad istigh sách luath gheobhaidh siad bricfeasta ar scoil. Wow. Féach, is maith linn diallaití dearga. Féach, diallaití dearga ar gach rothar. Bhuel, ní fheicim an ceann sin. Féach orthu agus iad go léir ar a mbealach chun na scoile. Ní ag rothaíocht atá Tomasa. Ag fíodóireacht atá sí agus an rothar in úsáid aici mar thuirne. Baineann sí le grúpa fíodóirí i nGuatamala. Ó, is maith liom dathanna geala. Féach na dathanna deasa geala atá ar a cuid éadaí go léir. Ó, nach bhfuil tú go deas? Bándearg. Dearg. Gorm. Buí. Gorm eile ansin. Féach. Agus an na píosaí den rothar in úsáid aici leis an fíodóireacht a dhéanamh. Féach na tíortha éagsúla áit a bhfuil na daoine ina gcónaí. Féach, seo duine thíos anseo, sa Bhrasaíl, Tomasa ó Guatamala, féach, tír an-bheag ansin, Lucy ó Shasana, féach, an buachaill i Mali, b'in an tacsaí, sa Chéinia, Agus an Mhaláiv, áit a raibh an bean ag tabhairt a bainne chun margadh. Vietnam, sin tír an-thanaí fada ansin. Féach an Téalainn, díreach saghas in aice báire, agus an Chambóid, áit a bhfuiltear ag feitheamh ar dhul ar scoil agus an bhricfeasta. Féach. Tír idir an Téalainn agus Vietnam, agus sin Oileán Java, agus sin Alexis, féach, i gceartlár na hAstráile ansin. Woo! So, B'in eolas faoi rothair agus páistí éagsúla ar fud an domhain, súil agam gur thaitin an scéal libh agus tá mé ag tnúth ceann eile léamh go luath le chéile.